abụ m Mike Ejeagha Mike Nwachukwu Ejeagha ya bụ afa m afa nna m gụlụ bụ Mike Nwachukwu Ejeagha Mike Nwachukwu Ejeagha bụ onye Ezeagụ Ezeagụ dị n'Enugu steeti ị bịaza na Ezeagụ abụ m onye ụmụ agba Ezeagụ ụmụ agba dị n'ime ụmụ ndị a na-akpọ ụmụ ọchụla ya bụ Ezeagụ ife dị n'ụwa bụ na ụwa na-agbagharị ị nwere ike ịsị na ị ga-azụ afịa mesịzi ọ bụrọ afịa ka ị zụba nwere ike ịsị na ị ga-eme nke a mesịa ọ ma bụ ya o nwelu nke ọ ga-abịa pụtasị na ị ga-eme ọ bụlụ nke ị ga-eme ife kpata bụ na m ji jebe kụba egwu bụ na egwu na-asọ m bido o bugo ụzọ sọa m ụsọ ka m dị na ụmụaka o nwere ndị anyị na va bicha mgbe ahụ na-akpọcha jita na-akpọ jita ọ dị m nwere ma mkpọva mmadụ na m ya bi na-akpọzi jita so va na-akpọ ọ na-asọzi m ụsọ m wee nọla ebe afụ wee jekwuru ofu onye n'ime va okenye dịka m onye akụba anyị kwọ sị ya kuziere m jita ọ sị na ya ma akuziri m jita na my parents nne na nna m ga-ewe iwe m sị ya mba na va ma ewe iwe ọ sị mba na ndị ndị be maka oge ahụ oge anyị dị na ụmụaka ndị na-akpọ egwu ndị na-eti egwu egwu na egwu ọbụla ọ sọrọ ya bụ sọ ya bụrụ mgbe ahụ adịghị ewe fa ka ndị ezigbo mmadụ a na-ewe fa ka ndị ọṅụ mmanya na-akpagharị akpagharị o nwerọ nwoke ị ga-asị na nwa ka nwa ya je tie egwu ọ ga-ekwe mgbe anyị na-eto mana emegidere ihe a nweta isi na m sị na m ga-eme eti egwu emesịa nna m sị m ọ bụrụ nke a ka m ga-emekwa ọ nata ọ sị m na ndị ọrụ na onye ọlụ fa na-ajụ ọ bụ ihe a ka m ga-eji wee dị ndụ ọ bụ ife a ka m ga-eji wee dị ndụ m sị fa na amarọkwa ife m ga-asa fa ọ bụ uche chukwu mee na adị m nwa obele nwa oge anyị bi na coal camp obere ebe a na coal camp Ogbete Enugu ka a nọ wee mụ m n'oge nna m na-arụ ọrụ na health ọ mụrụ anyị isii mana kịta sọsọ m na nwanne m nwaanyị fọzi ya bụ oge ahụ mesịzịa na-eso ndị a na-akpọ jita ebe a ka m na-esoba wee mụtazịa jita wee bido ife a na-akpọ akụkọ n'egwu m ife na bụ mebele ndị ma ndị eh, redio naijiria ebe a ka m mere program izizi program mefe ka a na-akpọ jita play time jita play time mgbe afụ bụ 1940 emesịa m solo ndị redio naijiria kwa afụ na-emekwa ife a na-akpọ igbo play mechasị na-eme bụ igbo play e wee nụba ọgụ 1960 1960 gịnị 64 or 66 Eh? 1960 something for like for three years. 67. Oh, 67. Yeah. Oh, no, 66 ka e me coup. Mm-hmm. anyị nụba ọgụ nụchasịa ọgụ a natakwa ndị esbs wee kpọọ m bịa sị m na anyị chọrọ ka m bịa melụ va program kee ke program m ga-emelụ va sị na akịkọ n'egwu m sị va maka na nke m na-emeburu ndị redio naijiria akịkọ ka m na-akọ wee na-akpọ jita ndị a sị na a chọ ka m melụ va program na ọ bụ na m melụ va program na aga na TV na NTA ga na-eshow gosi ya live oge a ka m ji bido melụ va program I couldn't, I couldn't able me for some years. That's not very much go back to I could sing car. Ebe afọ na ntị ya ka nọ zigbo nwee ihe a na-akpọ na ma ekunitego ebe a ka nọ bido webebe rekọds ebe a ka nọ bido webebe rekọd rekọd izi mmel ka a na-akpọ ofu nwa na ofu nwa si nne ya ka ya solu je ugbo nne ya si na n'anya bụ ofu nwa ofu nwa si nne ka ya solu je ugbo nne ya si ejena na ọ bụ ofu nwa ebe ofu nwa nọ n'ụlọ nne ya agwọ abịanụ bịa tagbuo ofu nwa ebe ofu nwa nọ n'ụlọ nne ya agwọ abịanụ bịa tagbuo ofu nwa ofu nwa anaa ee e, e, e, ofu nwa anaa nke a bụ egwu 1940 gịnị do nwere nke about 40 gịnị o tego n'aka egwu a ọ kwa ị ma agha anyị bidoro 19 gịnị du kọwalụ m ọfụma 67 67 mana egwu a etego m meli ya onye meli ya bụ eh, Niger Phone Niger Phone Records ọ nwekwara egwu ọzọ m mekwalụ mgbe a egwu a m mere mgbe a bụ egwu nwanyị a wardress egburu na prison yard nwanyị na-arụ ọrụ ebe a ka ha gburu ọ kwa bụ egwu ọzọ m mekwa achọkata isi achọkata isi afụrụ isi wee ruo echi wee bidozie mebe egwu ndị ọzọ egwu va erika na amarọ m nke m ga-akpọ afa ya Udegbunam dị ya gwogwogwo ngwo dị ya emeka egwu o rika ndị Polygram na-emele egwu kịta maka na m na-emebulu CT Onyekwelu egwu before that was 19, uh, 1960s wee lue 70s mgbe emerọ m egwu Onyekwelu egwu na ndị m mele egwu na 70s na 80s bụ ndị Polygram Lagos ebe a ka anyị nọ mee egwu emebulu m about 14 albums ebe a m mezie nke ndị m me private about six or eight ọ bụ ebe isii ka m meli ya so ebe a ka m nọ wee bido wee mebe egwu mm, ka m na-emezi ya bụ egwu ọ na-apụta ọ na-apụta wee ebe ọ bụ na ndị a chọrọ akụkọ ka a bịa kọwalụ va akụkọ wee na-akọ ife dị n'omenala mụnwa soluzie chọgharịba ife dị n'omenala mesịa kpọọ ụmụaka naabọ ụmụ ikolobịa naabọ sị va biko na ife a ga-eme na ụnụ afụgo na um, ihe anyị na-eme aghọbago ife nri a ga-eri eri ke ka anyị ga-esi nweta akụkọ a ga na-edere ndị a na anyị na-ede aka- akọlụ fa akụkọ ofu akụkọ every week ofu akụkọ every week ke ka anyị ga-esi nwetazi akụkọ fa asị na fa ga ka fa nwaba oko va kpọọ ụmụaka naabọ gbabazie m bunye fa redio rekọda e buru na-eje n'ime vileji ebe ugbo gbogasị na-erekọdụsị akụkọ nke ọzọ nwe nke mụ ndị anọ bụ o mara anyị kọrị nne ndị mmadụ n'ụzọ na-eweta na-abịa kwụsị na-abịazi na o nwere akụkọ o nwere ndị ga-esi dị ka Abakaliki bịa sị na enwere akụkọ na anụ na na-akọ akụkọ na akụkọ nka nka ebe a ka anyị na-egbuji akọbazi akụkọ rinne na ife mere na na ka emechara ife a niile akọrọ m ọ dị ka o lu 3 or 4 years ma later on oge ahụ ka anyị kọsị ka anyị sikọsị anyị kọ jụbazi asịsa akụkọ akụkọ anyị kọrọ afụzi ebe ọ dị a sị na fa ncha na ewepụgo atụ ike wee gwụ m nke izizi bụ na ewelu ndị egwu ka ndị na-aṅụrụma ewelu ndị egwu ka ndị na-achụ ụmụ nwaanyị ewere ndị egwu ka ndị na-agba akalogori o nwere onye kwe na ya ga-anọka nọkata nwa ya wetara okele afịa bụ ụtaba nkịtị ka a kpọ na ọ na-eti egwu ma ndị na-ete ete ewere egwu ndị be anyị were egwu sọsọ na ịnọ n'ime obodo wee na-eti egwu na-akụ ya na-akụ ha onweghị elili a na-eli ọ bụ sọ ya bụ ihe egwu ndị be anyị chọrọ mgbe a mgbe oge m na-ekwu 30 40s 50s ka o mesịrị gbadaba adaba mana abịara m wee kpọọ nna m onye mụrụ m oge ejesigo m akwụkwọ na St. Patrick's wee sị ya ị fụkwala egwu a m na-akụ m chọrọ ịkụrụ sị o nwee ihe onye ọrụ oyibo na-eji ego ya eme na m ga-eji nke m wee mee ya ọ sị m ee m sị ya ee o nwee ihe onye ọrụ oyibo ji ego ya eme m ga-eji nke m wee mee ya ị ga-afụ ya n'anya

wee buru ya n'isi wee sobe chọba ụzọ ọ ga-abụ eme ebe ọ dị mma mmanya wee rue taa more than 30 40 years aṅụrọ m mmanya Coke adị m aṅụ siga ada m ese o nwe ihe adị na bụrụ ọ bụrọ maka mụnwa ọ bụrụ ma m ha kwara na m wee sọọ ihe a niile esegokwa m ya o mana ọ bụrụzi nke o lurọ amarọ m o lukwa one year m sị mba ya bụ abịalụ m sị ka m mee ife nkwa nkwa ọ dị ka ndị be anyị sị na enwere ka mmadụ na-esi agwa mmadụ okwu ọ gwanyere ya mmụọ mmụọ mmụọ na-achị onye afọ maka elotago m ofu melụnụ oge 1980 a sị na Mike Ejeagha anwụgo na ọ nwụgo ọ kpọtụrụ ọkpọtụ n'Enugwu a kpọtụrụ Mike anwụgo ịbụ na onye bi n'ala ebe a gbagote n'elu sị ya abịa ka afụ m onye- onye ticha ọ na-akụzi na GTC mgbe ahụ sị na ya bịa ka afụ m m sị ya ka ebe ị na-afụrụ m ọ sị na ya na-anụ erikazi na-erikazi na-asịta m na na njebere akụkọ n'egwu na Imo wee nwee aksidenti n'ụzọ moto gbuo m m sị ya ọ bụ mụnwa Mike Ejeagha anọkwa m ndụ ukwu bụ talenta m gbada n'ala na-abụ na abịa m mebe ife ahụ m gwara nna m maka na ọ dịzi ka iyi ka m ṅụrụ ya m etibe egwu kpachara anya tibe egwu fie aka n'anya nyobe ezigbo egwu m ga-eti ego anyị na-enweta na NTA ego anyị na-enweta na redio Naijiria na-enyelụ m aka m meghe shop na Coal Camp n'Abagana Street na-ele ihe amụta m ụmụ ebe nne na-azụ nwa ha azụchara m ha niile nke bụ ofu onye ebe kedụ Mike na nwa m nwoke kpọ my abụ m asị na third fourth son ụmụ m karịkwara iri ya bụ na ejiro m ihe nkwa m kwere nna m wee gwuo egwu wee rue tata ebe anyị nọvụ kịta Chineke mere anyị ọ bụrụ nwa ya ọ bụ ọ bụ na nna aṅụ aṅụrụ m agụm enweta ya nwetu ibe nna agbanwekwa nke m gbara akpachara m anya fizie aka n'anya wee ma na onye ndị be anyị na-atụ inu sị na onye alacharọ ọnụ ụgụrụ alacharịa ya na o nwerọ onye ga-eme karịa mụwa ga-eme onye ga-enyere onwe aka na ọ mụnwa ga-enyere onwe m aka maka abịa m fụ na ndị Igbo na ịtụ inu na-asọ va rinne fụ na okwu o nwe ka e, ndị Igbo si ekwu okwu ọ na-atọ ụtọ but ka m gwakwa gị ife dịka 1955 maọbụ 55 53 55 o nwee egwu anyị chiri ka anyị ji na ụmụaka a na-akpọ shakpara oge adodokido na-ewu ee egwu na-ewu mgbe ahụ rinne o nwe shakpa egwu anyị bi na-eme mgbe ahụ o nwee ụmụaka Yoruba bi na maka na i lue Coal Camp mgbe ahụ anyị nọ ndị yoruba bi ndị awụsa bi ndị bini abinu na-ebikọta ọnụ o nwe ndị bini na ya ya o nwe ndị awụsa bi na ya adị anyị ka o wee mara ka ịfụnanya si dị mgbe ahụ gị na fa nwere ike ibichasị enwe nsogbu for years mana kịta jee ka gị na ka gị na tupu anyị ka ka akwa anyị nyamiri kwa anyị ife ịbụ so ihe a wee na-eme ụmụaka yoruba anyị na ha bi mgbe ahụ na coal camp ebido egwu egwu a na-akpọ shakpara a na-akpọ ya eh, yoruba lions eh, eh, yoruba young stars anyị nwa bụ ndị igbo wee nọkọta ka anyị na-elegalụ va anya anyị nwa bụ ndị ụmụaka igbo na-eje esonyere va nọkọta wee bido nke anyị onye isi anyị mgbe ahụ bụ onye a na-akpọ reka anachebe na n'ọnụ azị anyị wee bido nke anyị ka anyị bidozi nke anyị fa bịa ọgụ sọsọ na krismas ka anyị ji eme anyị adị emekwa mbọsị nkịtị just e nwee oriri a na-eri anyị wee tibe shakpara soro tibe shakpara ma ihe ejikwara ti gbata shakpara ọ bụ egwu ndị igbo o nwerọ ezigbo ezigbo egwu igbo anyị ga-agụba agbara ọgụ afọ egwu yoruba ka anyị na-apụta anyị mụtasị anyị na-ejekwa akụziri ndị igbo ndị a na-agụkọ egwu yoruba ị mara ọ na-eme tata o nwere tee ka m bịa akụkọ m erika onye bi na nchigba ihe azụ dị nke anyị ọ ga-akọrịrị na anyị na-eji adamarụ yoruba mgbe ahụ mgbe tata ka mmadụ mara ọrụ yoruba mara ana m eji akụzi egwu ndị yoruba ndị a na-akpọ na village m bịa a sị m bịa kụziere fa egwu shakpara anyị na-akụ m jee kụziere maka ma anyị dịka o nwere ụmụaka wee ruo otu echi o nwere ụmụaka anyị na-afe na-eti egwu na-etisi egwu ndị Ghana fọkwụsị ya etilere onye Ghana isi akwụsị ya kara iwe omiri ọ na-ekiri n'anya eh, ndị ga-agụ ife na James Brown sịrị isi akara iwe olu na-ekiri n'anya unu na ala Igbo lue tata a ka na-eme ya so ọ ya ka anyị ji wee too mana apụtazie m fụ na na ndị Igbo enwerọ ihe na ọ bụ ebe anyị na-eti egwu ofu ebe ka onye nọ m n'azụ na-ekwu sị na na egwu ndị a na-agụ egwu oge a ka lọsi na-ewu lọsi na-ewu rie ewusi ike sọsọ egwu lọsi egwu Zaire egwu Congo egwu nke a nke a anyị enwerọ nke anyị o so n'ife ji kpọtara nji wee bido tiwe ofu egwu egwu akụkọ ahụ m sị kedụkwanụ nke bụ na ndị Igbo nwere nke ba etiere nke etie nke etie nke mana Chineke mezi ife ntinye ya bụ egwu ntilegba ofu nwa na ofu nwa si na ka aghara ka a soro ji ụgbọ si eje n'ọrụ bụ ofu nwa ebe ofu nwa nọ n'ụlọ nne agụ abịa tagbuo nne ofu nwa ma wee tie nwa m anwụọ nwa m anwụọ emesịa ya ọ gaa afịa ọ dịkwa ha anụ dị n'isi akụkọ wee bidozie tinyezie uche n'egwu a onye kpaliri mmụọ m kụbazie Udegbunam mana nke a gụsịrị m Udegbunam bute nsogbu maka Udegbunam bịa gụọ Udegbunam landlord na ya dị anyị ebe m bi na Coal Camp afa ya bụ Udegbunam o wee sị m kwapụ a na-ekwu ekwu ọ gbaa m akwụkwọ na court ọkwa ka m ji kwata Abakpa ọ Coal Camp ka m bibu ofu ofu mgbede bailiff wetara m akwụkwọ sị na landlord sị ka m kwapụ ọsị akalibe mgbe ọ sị na m esoro eme meeting ka ya kwụsịzi n'ụgwọ ụlọ m sị a bụ nwa sị na mbọsị eme meeting ya ama na eme meeting mana mbọsị eme meeting ya na ejebe m studio na studio na-eti egwu na amarọ m ife ọ gbasa m sị Chineke aka nke wụtazi m bụ na ka m bịara Ogbete o nwere nwa obele moto m gotara agba pickup 404 na owere ya bịa Ogbete ka m gote plywood e ga-eji nyachi azụ ya maka na azụ ya na-eghe oghe pụtazie na Akwata fụ onye na nwoke kwụ ebe ahụ ọ kwụrụ m fụ ma na ọ chọrọ ka ọ gbago ọ gbago Coal Camp sị a mgbe na m sị a ị na-agbago ọ sị m ee sị a bata na moto amarọ na ọ bailiff na ọ nọ mbọsị ekpelo a try-li ikpe m izizi o wee bata na moto luzie na na ive na Mission Avenue Coal Camp sị na ya ga-alịda wee kpọọ m Ejeagha m sị a hịa ọ sị m e kpe gị ikpe m sị na a ka ekperọkwa a ka ekperọ ya ọ sị na ikpe gị e kpere ya n'azụ m sị a hịa ọ sị na ikpe gị na e kpere ya n'azụ m ya bụ bailiff na-alụ ọrụ na court arụghị m otu Chineke nke nke bụ oge e ji je court amụrụ afọ na enwerọ m naba dịrị na ọ kọlụ onye be m sị nekwa nekwa ha nke wụtaziri m bụ na ọ sị na na agboteghị agbara akwụkwọ a na ọ ga-expire 3 days to come and ọ sị na that man ejego gwa ndị ife na ọ bụrụ na expire na that very day a ga-akwapụrụ ihe n'ilo ka na a chọrọ idisgrace m na m ji afa ya wee gụọ egwu afa ya bụ Udegbunam ST Udegbunam achọ ndụ nsọrọ ikpọ afa ya although late now egwuregwu anyị gwuru ude m ude egbuna m ude egbuna ude ude egbuna m ude bụ Mike gwọrụ m ya na ọ lụtasịrị ya sef na anyị si ga-eje na agbana jem ude ude ndị mmụọ e lu ka a nụbalụ ọgụ gbaba ọsọ na ka ngwụrụ ngwụrụ ọkwa gbalụkwa m ya iyi so ọ dịka ebe chineke planel ma plan si na na m mmerapụrụ ya ụnọ ya m si ebe a ka o lu that very day only three days mbọsi si ebụkwa eh, public holiday m jesi Uwani chọsi ụnọ nke m fụlụ afụ ọ dị triple ego m na-akwụ n'ụgwọ ụlọ nke ebe m bi ebi na-achọ m arụ so akwụnworo ụgwọ nke nke ebe ụwa ga-akwụ Uwani edevelop nke a ka m ga-akwụ m bịazịa na Abakpa ebe a fụdo a friend ebe a ọ sị na enwere ụlọ ebe a ka ọ nọ wee nye m ụlọ 1974 ka m ji kwata Abakpa so egwu niile m na-akụ nwee malụ na ị je tobe mmadụ onye mara ebe o si kpata ego onye mara ebe o si bi ụwa maka na o nwere ofu ihe melụnụ o nwere ada nwaanyị nke a mere ikpeazụ ọ bụrụ mgbe ahụ ada nwaanyị ka a na-ajụsi ya ndị bụ na na-enwe ego maka onye onye ebe ahụ na-anụ ya dị mgbago ndị bụ unu na-enwe ego etu ka ka si akpata ego ọ sị m daddy ị ma-emekwa ihe ndị a na-eme a sị ị mee ihe ndị a na-eme ka ka ị kpata ego ị ma-emekwu ya m chere na mma meme ọ kọsịa akọsị ife na-asọchi oyi ife na-asọ oyi gbasara mmadụ nte ha jidekwa ego fa ya bụ na ejerọ m toba afa mmadụ maka m tosie mmadụ ị mara afa ya ị mara afa mmadụ maka ụmụ na a na-akpagharị na-adị afa mmadụ kedu afa ya kedu ife a na-eti kedu otu okpụrụ ndụ ife uche m gwara na ndị Igbo na-achọ inu a na-atụ ndị Igbo bụ na-achọ ife dị ọcha ndị dị ife dị mma ndị Igbo ọ bụrụ i to ya afa mee nka nka nka ka o nwere onye na-eti egwu dịka egwu ogene ọ bụ ife na ị nwere ike bụ onye nka makọta makọnye afa mana ọ bụrụ nke ndị ga-abịazi kọpịa na akwụkwọ dejuo akwụkwọ a na-akpafu ka e nweta ego mba nwesị mba ifuru ihe na-emere enwe okwu afọ ekwughị ya batata dị ekele afịa bụ nwata nwaanyị a ifu n'ilo sị ya na m dị surprise etu ndị mmadụ si achọtazi m ọ na-atụ m n'anya a na-etisigo m egwu agụwa mgbe m kụtiri egwu o lukwa 60 something years ọ sị m ka m na-eti egwu ma o nwe onye m na-akpọ afa m sị ya mba ọ sị m ka m na-eti egwu nwere mụ na ya seere okwu sị ya na o nwerọ ọkwa na mfe nne na ajụgo m anyị si n'udo o nwerọ ife dị ka udo ọ sị na anya ka eji achọta m eji achọta m ya ka na-ekwu ewe phone elu m na-abịa m sị ya ndị onekwa ọzọkwa sị na ha na ọgụ biafra eso m wee fụ ka o si gaa maka na ebi na coal camp onye bụ mbụ war dress war dress na picture ya n'elu ọ nwụ last year so na-eti egwu mesịa nwee contract na Abakaliki na Abakaliki Premier Prince Hotel Abakaliki fa sị ka anyị bịa tie egwu ebe afụ anyị ga na-anọ months ebilizi ebe afụ ebili so wee nọ na Abakaliki na-eti egwu anyị tikata egwu anyị na-emezi oge na-emezi record record anyị na-eme record ọ dị nke onye kwere ka anyị na-eme record a anyị nọzi ebe anyị na-eme practice n'ụtụtụ ndị army were koboko na egbe fa gbagote sị anyị kedụ ife anyị na-eme ebe a asị na anyị na-eme practice sị anyị get away anyị chọba nsi ofu army wee sị anyị amarọ na ọgụ ebidogo na Gakem Gakem na ọgụ ebidogo na Gakem abịa ebe a na-eme noise anyị si ebe a pụọ anyị gbasasịa ebe a ka m rapụrụ instrument niile wee naba n'enugwu maka enugwu ka my family nọ enugwu enugwu na-ekwo mmadụ na-agagharị egwu na-atụ maka o nwere oge anyị bi na coal camp o nwere onye mgba egbe si na Milliken Hill wee bịa gbogwe n'ebe na Tinker ebe a sị na ndị na na ndị na ndị ihe na-abatago na Coal Camp ndị na fa abịago na na ha zochere na Milliken Hill bụ ndị Nigeria na ha zochere na Milliken Hill na ebe a ka a si gba egbe a anyị niile kwa onye ọbụla ị bịa n'ụzọ ị pụta n'ụzọ ị ya-emere mmadụ ebele si ebe a mgbe banye moto gbaru maka na e rube 9 mile next time bụ be anyị naba n'obodo ruzie n'obodo a sị na 9 mile na ndị agha na ha abịa ebe afụ esikwa ebe a kwọnye ngwongwo naba Achị emesịa ebe a ka m nọzi nụ na my wife nọzi kedu afa ya bụ eh, Ụmụahịa maka na my wife na-alụbu ọlụ n'Enugwu as a wardress ebe a e si na Ụmụ- Enu- a bupụ prison si Enugwu a buga ya na Port Harcourt anọkwa na Port Harcourt Port Harcourt dakwa si ebe a transfer fa to Ụmụahịa so nụzịa na nwunye nwunye m nọ n'ụmụahịa ya ka m ji jebe ụmụahịa ụmụahịa ka m nọ e wee nụcha ọgụ anụcha eh, eh, mba nke anụcharọ ọgụ ọgụ a ga-eluzie 19 gịnị ọgụ a bidoro 1970 1960 eh, something ruo 1970 eh, 1969 m wee si ụmụahịa nata Enu- nata be anyị ka o nwere ndị na-abịa ndị na-azụ afịa m wee soro fa nata obodo anyị mụ na ndị be m natazịa be anyị bịa nọdụ anyị ndị na-achọ ndị na-erekrutu ndị na-erekrutu m- ndị amị fa fụ- chọta m sị na achọ ka m jee amị m sị ya amị kwa ee kee ife unu chọ ka m mee a sị na anyị ga-eje training na ejesịa training eje nka nka nka m sị ya o agbaba nka training nke enyere anyị ihe a na-akpọ anyị mgbe a BOFF ka a na-akpọ anyị ejebe jesịa ka Chukwu si alụlụ nwa ogbenye ọlụ ejebe jesịa ọ dị ka jere for one or two two months nata tata a sị na e nwere ebe a ga-edeploy anyị na mgbe a ga-eje ọgụ Chineke nke m ga-ejere n'ụwa chi na-efo n'ụtụtụ a sị na agha ebe na agha ebego m sị ya gịnị m jee jụọ ọyị m nwoke ọ sị na a sị na agha ebego so esirozi m be anyị pụta agha ka ebe a ka m nụrụ nke m ebe a ka m si bịabazi Enugu bịa nọrọzie a bịa mebezie ya anyị na-eme ji bịa eri nri o nwere mana amacharọ m amacharọ m fa ọfụma maka o nwere ndị anyị na fa yi gbapụtasịa o nwere o nwere nwanne m nwoke nke nna m soro oge o melitego okenye nwantịntị o si n'ụlọ anyị niile gbara ọsọ na-apụta o wee jegide o bu akpa garị o bu half bag of agric garị o wee jegide si na be anyị wee pụta n'ebe a na-akpọ mana ọ nyịbe ya alọ o buru garị ahụ wụfue half n'anị sị na ọ nyịgbuo ya burukwe nke fọrọ n'isi na-aga gakatakwa ọ sị na o kwerọzi ya oburu si na ata garị nwa ya na-eri ebe a jakọ na-erufusigo ya n'aka na chi ya ndị Awụsa gbuzie ya chiawa azụ ọ nọzi n'ụlọ anyị natakwa bịa fụ ya ka agha bee o nwerọzi ife mere ya mana ọ dọzi ọ dịgo late kịta eh, so ife anyị fụrụ abụrọ obere ife mana Chineke onye ka a na-akọkwa ya na-akọsị ọzọkwa agha akwụ Chineke nekwa m kwa m ike agwụkwa m maka na oge anyị nọ n'Ụmụahịa ofu mbọchị plane bịara ebe a fụ ozu mmadụ amarọ m ka m ga-esi ekwu ya ebe anyị na-eji ekiri ebe ozu mmadụ tụsọ bụ na azụ St. Elizabeth Queen Elizabeth Hospital i jee ebe a ozu mmadụ ozu mmadụ ebu mmadụ o nwere ofu onye m malụ bụ anyị na ya bi na Coal Camp mgbe nwa arọ o belia isi bọmbụ belia isi ya do n'aja bọmbụ belia isi nwa arọ edo n'aja ka epe ifu ebe onye do n'aja anyị tagidere afụfụ mụ na ụmụaka anyị my wife na-ejezi maka na agwa na ọ na-arụ na prisons ọ bụrụ na ọ bụrọ na ọ na-arụ na prisons nwa m aka anwụnarị n'Ụmụahịa maka na o nwere ofu nwa m kwashiorkor bịa daa ụkwụ ya na-aza aka na-aza afọ na-aza ọ bụrụzia my wife anata ọrụ si ebe a wetala ya nnu maka nnu adịrọ a block everywhere agwafesi ebe a leta nnu this girl wee libe soro libe nnu libe nnu azụ ya arụ atenata maka na mmadụ nnu a nwere effect na human being so ndị mmadụ tachara afụfụ n'Ụmụahịa si kedu ebe ọ fọrọ ofu nwoke bụ onye isi eh, ndị prisons anyị na-abi mgbe ahụ ọ bịara buru nwunye na ụmụ ya ka that very day agabe buru fa naba jesia butaba amarọ m ebe o bu wa jewe mana Enugwu ka ọ nọbu o mesịa jesia drop ndị be ya bịa Ụmụahịa the father wee sị ya nyanwa ka ị rapụrụ ebe a wee buru ndị wee pụọ sị ya na tụrụ ga-agbagbu wee kpọsụ anyị iyi maka that man na anatara e mesịa gbagbuo ya ọ bụrụ dịka ọnụ ka papa ya bụrụ ya ndị army Nigeria o ji revolver a sị ya weta revolver ọ jụ ya me nye fa ọbụla nke gbagbuo ya narị revolver so experience oge a hey oh, ndị nwụrụ n'agha abụrọkwa obere ife mana Chukwu ka debere ndị Igbo tata maka e lota mgbe anyị je Lagos after the war a na-asị aa ah, ah, this Igbo people no dey finish ebezi ka ndị a si pụta eh, from where this people come come they don full here again this Igbo people no dey no dey finish ife a na-ajụ ya na Lagos maka na oge a ka ndị Ghana nwere their own problem o nwe ihe o nwe ife m go tata ịlụ oge ahụ ndị Ghana nwere problem nke fa oge a Rawlings na-akwado ịchị fa ị ga-afụ milk a gwa ya ego na ọ bụ agwa nka ụmụaka ụmụaka ụmụaka na ụmụ nwaanyị na nne ha so price sie agwa ya price ife na-ele milk ife na-ele toothpaste toothpaste tie mkpu a ka m bịazi tata wee zie nwatakịrị m sị ya gota milk na o nwere gwa m na ebe ajụ na-ebu m ka m ṅụa milk o belata nwa m ejesịa na ilo pụta sị m daddy na milk zụkwa 300 naira Peak 300 naira isiwe sa milk anyị na-ego 50 naira ọ sị na m abụrụkwa na ụbọchị changegokwa na ọ bụrụkwa sị na m jee m goro garị o so n'ihe na-ebela akwa ụmụ alụ niile na-apụta kịta afụ ọ bụrụ ya na-akọ akọ and nke o ji ewute aka mbụ na ife o ji ewute rinne bụ na ndị Igbo na-ele acha si eme onwe ha ndị igbo na-aga suppose ịzụ ụmụnne ha n'elu onwe emenya biso eme ha ọ bụrọ ndị awụsa na-eme anyị ọ ndị be anyị ya ka o ji ewute m rinne kee nke bụ ndị igbo ga-afụ na ụmụnne ha na-ata afụfụ a na-amụnye ọkụ amụnye ọkụ ọ dịrọ mma ụmụ ya ka ọ na-abụ n'ụlọ osisi chineke ọ dịkwa nke amanụzigo oge nyere m na nga na mgbada uche ime that's all ife na-ewute m bụ na ịmụrụ ndị Igbo Chineke nyere ha special blessing Chineke golo adị ụzọ ndị Igbo ife a na-ewute m nna o nwere mineral adịrọ n'obodo anyị o nwere ụdị mineral dị n'ana adịrọ n'obodo anyị ọ bụ coal mmanụ a na ha achọ dị nke onwere ebe ọ dị n'oge mmanụ a na ha na-eti mkpu ugo nwere limestone nwere ife nwa dị n'obodo anyị a bịakwuo ndị igbo na-agba ya mbọ nwere ife ị ga-asị ndị igbo mee ọ bụ na ị fụrọ mgbe anyị lụrụ ọgụ ya ha ji aka ha manufacture ụgbọ ha ji aka ha manufacture ogbunigwe ha ji aka ha eme ife ọbụla ndị igbo mana emesizi ya ka a lụsịrị ọgụ Hey. anyị natazi ebe a ya akụkọ anyị na-akụtu njọ na ụfọdụ ndị Igbo nọ n'ugwu Awụsa na-abụ fa lue fa eburu nwanne ha nọ na- na-azụkọ afịa ụzọ jee jee bribe onye Awụsa ka ọ chụpụ onye afụ anyị nụrụ ya ebe a rinne ọ dịrọ mma ya ka m ji na-asị na ndị be anyị ọ gịnị ndị Igbo anyị fụburu onwe anyị n'anya but kịta mba agbasago sọsọ na chineke etinyekwara mmụọ n'ime obi fa kpọkọnọtọ and ọ bụrụ na fa akpọkọnọtarọ onwe fa ọnụ etu a ka anyị ga na-agba ofu ofu tee na igbo adịrọzi ọ bụrụ na igbo ndị igbo achịkọnatarọ onwe fa ọnụ ọzọ ka oge a na-ebebu ncnc na zik fa nọ ọ ga-afịa anyị arụ inwe maka ọ na-abụ ife ndị igbo na-emezi kịta bụ ụfọdụ ị ga aga m na-abịakwute gị ka i nyere m aka ofu onye si n'azụ jee sị don't mind that man ọ dị na politics fa na-eme tata fa na-ele onwe ha fa na-agbanyere onwe fa mkpọrọgwụ ọ dịrọ mma mana ndị igbo ma ọ bụrụ nke isi ike a chineke chineke gọziri agọzi ọ bụrụ nke amamife chukwu gọziri fa o nwere onyinye chukwu enyerọ fa ndị igbo enwerozi fa ekwerozi aza afa fa ndị igbo ekwerozi eyi uwe ha ndị Igbo dị ekwezi eri nri fa komkom nri komkom anyị na-eri nri Igbo maka nri Igbo nwere ọgwụ rinne nri Igbo erisi enyi o nwere nri ị ga-eri afọ na-alụgodi ọ kwụsị onwe ọ ga-abụ ọya na ụdị ọya dị aga bụrụ otolo na-agba mmadụ ụmụ ọgwụ ga-enye ofe a na-eri na Igbo kama na anyị pụtazi ya nụsịzi ọgụ ndị Igbo gbarapụzi ihe a niile chụwazie nke bụ ego ọ dị ka ndị ndị ife merenụ bụ na ndị be anyị nwere egwuregwu sị na onye nọ ebe ọ nọ ebe ọ na-anọrọ na-agụ ya onye ahụ ndị Igbo anyị na onye na-anọ ebe ọ nọ ebe ọ na-anọrọ agụ mana i luzie ebe ahụ ị fụ na ebe ahụ abụrọ ọ bụrọ ọ bụrọ ya ofe nlacha ị ga-eje lụọkwa ọlụ tawakwa afụfụ ọ ya bụ mwute m sị na ndị Igbo afụrọzi onwe fa n'anya ka a nụchara ọgụ a o meli o mere ndị Igbo sikwazi ike chọwazi ya bụ ego ebe ọ dị

oge m goro moto izizi aga m esi ebe a gbagide gbagide gbaruo Coal Camp m ma-afụ moto ọzọ n'ụzọ ọzọ. m ma-afụ moto ọzọ n'ụzọ Eh, dịkwa n'one mana ndị Igbo bịazị ihe niile a wee pụta ndị ọcha na onwe ha malụkwu anyị agwa were kpotezi ya busara anyị busara anyị ji egbuo onwe anyị ebe afụ agbagburu onwe anyị ndị ori dị ọ na before ọ na-anụ ọba ndụ n'ọgụ ị nọkata i gote bicycle ị ga-ekwu ebe i si gote ya ndị ọrụ ị ga-achọ ịfụ ebe i si gote ya onye ọcha na-achọ ịfụ ebe i si gote ya ga-ama ebe i golu ya ego i ji kpata mana after the war nwerọzi ife ọfụ ihe nine ka ọ na-agalasi ọnụ ọ dịrọ before the war e nwere ndị a na-akpọ control eh, fi- eh, si- kedụ afa ya bụ price control eh, officers o mee fa abịa ụzụ abịa ọgụ maka nwere hotel nwere na Coal Camp mgbe ahụ na Silver na Mission Avenue ọ nwanne ya nwoke sị ka m netere ya anya ama m price amarọ m two pence ka m tinye na mmanya before mgbede ha abịa ọgụ so onye sị m tinye two pence na m jekọ court ama m ofu gbalụ m kọba na abụọ ya bụ na kịta afụ onye ọbụla na-azụzi ife sọrọ ya ọ na-etinyezi ego i tinye ego nwerọ ga-ajụ ase oh, rapụ maka ọdịnala Igbo erika kịta ji ife na-ewutekwa m bụrụ ndị be anyị ndị ebekwa ego okwu ibe ahụ akwụkwọ ndị be anyị na-abịa ego ya eh, ndị Igbo emenyelu ọ ga-abụ ọ nwụọ ị na-asị na nwanne nwụọ ka nwụọ ị na-emezi ya ka ọ nwụọ adịrọ mma dụrọ mma ee ndị Igbo enwetachigo onwe ha ka na ofu ihe kwara ha ofu ihe kwara ha bụ ịfụnanya ha nwanne m bata mma nnọọ ka mmiri ma anyị bata ka anyị nọdụ na one room ka ofu room ka m bata ka anyị nọdụ ma oge anyị nọ n'Ụmụahịa anyị dị iri na ofu 11 bi na one room just one room mana anyị uh, nọsi ebe a jesịa nata ndị Igbo enwetago ego karịa mgbe ahụ ndị Igbo amatago ihe karịa mgbe ahụ ka na nke na-ewutezi bụ na ndị Igbo nụsịrị ọgụ a waa anya fa ndị be anyị na-atụ si na ndị be anyị na-atụ inu si na na ọ bụrọkwa na eji mma gbawa mmadụ anya bụ na ọ wara anya ndị Igbo waziri anya rinne maka fa mesịrị fụ ụzọ fa mara na akwụkwọ dị mkpa etu abụrọ na ka si agụba akwụkwọ ezi mara na akwụkwọ dị mkpa wee chụba akwụkwọ agụba ya gbaba mbọ ndị Igbo na-agba mbọ rinne ma sịli asị fa na-agba mbọ kama na ife kwara fa bụ ịfụnanya onye a bụ nwanne m kịta bụ kịta nwanne ị ga-ayere egwu a na-atụ ịmara ọ ga-akpọ ogbo onye n'ụkwụ na abụ onye bụ ọfisa problem ndị Igbo ma ọ bụrụ nke na fa akwụkwọ akwụ Igbo kwụ akwụ ha bụ ndị na-agba mbọ akwa ma ego na-enyere fa mgbe a gbasịrị ọgụ ọ bụrụ ndị 20,000 or 20 ka ụmụ ego enyechara mgbe a fa jikwara eme gịnị ọ bụrọ beans ka anyị rigide rie for years wee kpatazi ife nke anyị so ndị Igbo enwetago onwe fa mana ihe kwara ha bụ ịfụnanya ka fa fụ ọ bụ na afọ ofufe afụ onwe fa n'anya mana anyị nwazi nsogbu mana mfụnanya afụ adịrọ ndị e, na baịbụl sị fụnụ onwe unu n'anya onye jizọs kraịst gwara anyị fụnụ onwe unu n'anya ka m si fụ unu n'anya ka udo wee dị n'etiti unu but ekwerọ na udo afụ ọ dị udo ọ dị na kidnapping a na-ekidnap na ndị na-egbuzi mmadụ ọbara mmadụ adịghịzi ka anything igbu mmadụ adịghịzi ka anything nwanne nyaa ka m nụ na redio na nwere ebe mmadụ na-ababata n'ime ụlọ be mmadụ famili famili nọ buru motosaịkụl paakị ya ndị bata n'ime ụlọ were egbe gbusi ndị ọ dị mma isi anyị ọbala mmadụ adịrọ abụrọzi ọ bụrọkwa ndị igbo na-emezi nke a na ọ bụ ndị anyị na fa gbala bọda and ndị a mesịrị buru iwe fa na-abịa na-abata be anyị ọ dụrọ mma nke a na ebe a na-ayọzi ka ndị igbo bịa bụrụ a block nọdụ nwee ike kwudola onwe ha ghara inyezi onwe fa nsogbu fa na-eriri onwe ha ike problem anyị na-enwe ndị igbo ka na-eri onwe ha ike isi ọ dịrọ mma ndị be anyị na-ekwu okwu sị na o nwere onye amara nnu- ofe nnu tụrụ ekwefu naijiria ọ bụrọzi anyị ncha nwe ya before the war zik va na-achị mbadiwe va na-achị ọ dị otu a mana kịta a sị m kwuo ana m ekwu nke nji nke nji n'okwu na naijiria wee 91 years ọ bụrọzi anyị ncha nwe naijiria kịta kebe eziokwu ndị bụ naijiria na onye igbo nwe mala ọ ga na-ewute maka na agbachara ya niile agbachara agbacha ọ dịzịa ka a baziri n'ọkụ ndị naijiria ndị naijiria dịka kịta ka a bali n'ọkụ ị ma na anyị na-ata afụ na a na-ata ezigbo afụ mana ego igbo na ego naijiria niile na-akpọ o nwe ndị eji azụ iche nwe ndị eji azụ mana anyị nọ ebe a na-ata ya bụ afụ a na-edi a na-edi ọ ya ka o ji dị njọ na ndị igbo nwere batakwu chịakwuo onwe fa ofu ofu ya ka o ji dị njọ ego naijiria na-akpọ nwe ndị eji azụ ndị eji azụ n'akwụkwọ n'ọsịa na ọsịrị ya mana ebe a mba a na-ekwu maka ndị merụsila arụ ndị ga-eme ihe ndị na-anọ na merodo ndị biafra merụsila arụ nwerọ onye nyere kọbọ mana o nwe ndị a na-arụchara ụlọ jụwa skuul ruo ahịa na na-abanye ebe a na-agụ akwụkwọ mana taata o nwere ndị be anyị nọsị n'ụzọ ndị merụsila arụ na-akwụgharị ndị Igbo ga-ele anya ruo ofe anị fa nene ụmụnne ten ụmụnne ebe a ha dị na bụlụ ofu meta mba onye bụ nsogbu dịka anya nọzi anya na jezi leti ife mere bụ na ọ ya ka m mebere mgbe ahụ ka otu otu ka m na-akọ ya ka m kọrọ unu kịta sị na o nwere igbalụ m n'oge lọsị na-agụ egwu na-ewu ewu ihe akụkọ ifo fa ka ha ji eme ya na ndị kongo a na-agụ egwu na-akọ akụkọ iro fa ka ha ji eme ya m wee tinye akụkọ iro nke anyị m wee tinye anyị kiri oge m gụrụ ofu nne na ofu nne si na ka o soro je ugbo nne ya si eje na ọ bụ ofu nwa ebe ofu nwa nọ n'ụlọ nne ya agwọ abịa na bịa tagbuo ofu nwa nne wee tie nwa ma nwa ahụ anyị timezi ebe a ka e ji tibe egwu igbo ọ bụ ofu ife ga-aghọta kịta afụ ndị igbo nwere ka ha si aghọta ife ị fụ egwu a na-eti adị m eti onwe m taa ka m gwa ikwefuru na na-epenti ọ bụrụ m na-epenti ya ọ ga-agwa gọvanọ na-arụ na nwa ọnụ na anụ arụ nwa bịara ebe a kemgbe ya o mesi bunyefe efifa ji eke bunye m ka m wee gba krismas ọ ga na-eme palliative o nwere onye chairman local government onye ji egosi awetala m amabụrọ m onye ọ bụ amabụrọ onye m bụ ama m na ọ bụ egwu a ka o si mara onye m bụ

o nwere onye bịara ebe a onye Ugbo a na-akpọ Jude o nwere ife o wetara m surprise m ọ sị m na egwu na-akụ ka ya ji dị ndụ taa o wetara m nnukwu ego amarọ m onye ọ bụ ebe a ka anyị nọ ọ sị na egwu na-akụ na o nwere ofu egwu m kụrụ debere ya ndụ tata echegbuna onwe ya o, echegbuna onwe ya n'uche ewegbuna onwe ya o, ewegbuna onwe ya n'iwe ife na-emenụ n'ụwa na-atụ ya egwu egwu elu ụwa atụzina anyị na emesịa na ọ ga-adị mma anyị ewere mere ife akụkọ n'ụwa na nwere ihe bụ na esi ka ya bịa fụ m na ọ sị ka ya ji ude welute fụ m kelafia bụ de mmiri ya bụ ndị Igbo nwe ka ha si ahụta ọ bụrọ sọsọ ofu onye o sọsọ ofu onye nwe mbọsị m je n'ụzọ polisi ọ dị nka na-anya moto jide m m sị a kedụkwanụ ihe na-aja ma si nweta license nweta ngwongwo na ngwongwo bụzezi akwụkwọ bụ m fụ Ejeagha sị are you the musician si ya ọ chịrị akwụkwọ m bunye m so o nwetara m ife rinne ndị Igbo na-aghọtakwu maka na e nwere nke a na-akpọ ụwa mgbede ụwa mgbede dị n'afịa Ogbete kịta i jere afịa wa sị ụwa mgbede ee o nwe ndị ji eme program ya na o wetara m ezigbo ife ee m kọrọ ihe ụwa mgbede wetara m ị ga-asị m eziokwu ọ dị ka ife a na-atụ n'inu a sị na aka solo onye ka ọ na-efie n'isi ogo mgbe ndị na- ndị mmadụ na-ajụ m ụmụ ngwale onye na-amụ egwu m m si ya nke solfa ka ha ga-amụ na onwego na o nwere ihe mụnwa melụ mgbe m na-amụ akụkọ n'egwu o nwere tapes ana m ego tapes in packet ogo na packet ka m wee record egwu akụkọ n'egwu niile o lue ofu mbọsị m bata n'ụlọ weta ofu egwu rekọdụ tinye na redio ife ọ na-akụzi bụ egwu anọdụ egwu ndị eh, James Brown na fa ege James Brown na fa gwara nti ya nadawa na ise njem pụrụ akọ na hei nti ya keduzi tape ndị na mbabazi ya mba na sị na egwu ha laikiri m si na o oh, ya lụkwa nke unu laikiri eri mgbasi ya adị m etefusi edebe o so n'ife egwu anyị ji fusisie adịghị m eme tape m rapụzie ya o we m iwe rinne so o nwerọkwụ onye m furu na-akụ ya be m nke a ka akụ ya akụ arụ adịrị ya dị na aja dị na aja na ife a ga-eme ka ndị be anyị chighata azụ bụ ife a na-ekwu igbo ife onwe fa n'anya a ka nwere omenanị omenanị anyị na-anwụzi anwụ a ka nwere akwa anyị na-eyi akwa anyị na-eyi bụzi oge oge izi onye igbo richesi afọ ya gwa- gwala eh, kele akwụkwọ afra ndị tu ugo mmemme n'isi ya ifu ọ dịka ogolo na-ama mma ka ọ bụzi nne anyị nne anyị ọ dịzi mozi onye Igbo- ndị igbo mozi akwụkwọ ụkwa na akịdị na afịa ọfịa anyị na-eribu ọ na-abụ e risie na- na- na- arụnye ụdị nsogbu a sị i ji erie ife a ka ị nwoke na nka anyị enweziri ya ọya na-ayazi be anyị a kọọ ọya anyị amarọ maka ya a sị cancer a sị diabetes a sị high bp a na-akọzi ọ bụrụ ezigbo ife anyị rapụrụ be anyị kpata kpata wee jewe rapụrụ be anyị rapụsịa be anyị kịta bụ asụsụ anyị na-achọkwa ịna o so n'ihe na-ewute m nke ka njọ bụ nke na-ewute m ị na-asụrụ nwa obere eh, nwatakịrị oyibo kịta bụ ọ na-asụrụ ya oyibo ọ sị na ya kụziri fa na school ị bịa jụọ kee ka i mere ọ sụwara ị grammar Ya, o, jisikwanụ ike M- ike e mesịa ike ga-agwụ unu ma ife melụ enwere m ike ịza azịza enwere m ike ịza azịza maka na ife nwa na-asị ọ bụ elu echi na-ekpe ekpere na-asị chineke ife bụ uche ị mee n'isi m ya ka m na-agwa ya ife ọbụla m na-eme kama na abụ m onye katọlik katọlik ka m na-eje ị na-ekwu pictures dị mmanụ ndị katọlik mana ana m asọpụrụ chineke m ụka ka m na-eje ada m agọ mmụọ ada m eme ọgwụ emenụrọ m ọgwụ even n'oge anyị na-eti egwu ụfọdụ asị na ụfọdụ na-ejesi be dibịa enwe ndị akpọsịrị m afa ka ba wee wuo ewu kama ejenụrọ m chineke ma na m ejenụrọ aga m ejekwa n'echi etuo nwa akụkọ a m na-akọ na-akọ ọ na-ezuru m ego m na-enweta ebe a na-ezuru m ụfọdụ na-eje na mmụọ ka enwe ndị na-azụ chọọchị na mmụọ mike ejeagha na-azụchi m na mmụọ oje zara chukwu ka na-eje isi so ihe a ga-eme wee chiata azụ bụ ọ bụrụ na ị ma na ụmụaka kịta onwe ife a na-eme a na-akpọ ba jet age kwa a na-akpọ ha jet age ka a na-akpọ ha onye ịkpọ mmadụ jet ọ dị nso ee ọ ga na-eme ka jet ọ bịa dive e mee ife ọ chọrọ ime ụmụaka kịta na-dive rinne especially ofu ihe m ga m na-asị na o so na nsogbu anyị bụ oge a sị onye ọbụla oge ndị ọcha ji wee pụọ rapụrụ anyị afịa anyị n'azụ rapụrụ anyị ife anyị na-eme oge e nwere eh, na indigenization indigenization oge a ka anyị ji daba even n'egwu oge a ka anyị ji wee sink wee daba daba wee daruo otu anyị dara kịta maka na amara oge anyị nọ n'enugwu a ebe anyị na-eti egwu na fonda paradiso ee ndị ọcha na-eju club ndị ọcha ba na-eju achigide egwu bido na 9 o'clock anyasị chigide 4 in the morning ịbịakwuo ebe a na-azụcha afịa enwere so many industries enwere n'Enugwu mgbe ahụ na jesem bụ kele afịa bụ n'iteko na oriri nne na ihe mere enwesịa industries ebe a onwezi nke dị nụ. o ka emere indigenization ka ndị be anyị were aka manụ manụ wa ife fa ga anya ụwa ọ dị mma relu anya na-agbagbu bifo kazi kịta onwezi ife anyị debe na-agbanụ ndị be anyị kama fa ga-ejite mana nke a bụ nke m ndị be anyị na-asị nke a bụ nke m be nwere ụlọ nke fa kịta ụmụaka ụmụaka be anyị niile onye jesị akwụkwọ ma fụ ife ọ na-alụ ha na-akpagharị ọ dị mma ụmụaka na amarọ m ife m ga-akpọ ya akpọ ọ dịrọ mma indigenization na e mere kama anyị ga-amalụ na a rapụlụ anyị be anyị ka anyị were aka chịkọtaba anyị aghasazi anyị aghasa baza n'ụlọ jeneral anyị ọ dịrọ mma ụmụaka kịta ba nachitaba azụ adị m nke a na-ekwu ọrụ ugbo ọrụ ugbo ọrụ ugbo amaka mana a na-alụ ọrụ ugbo a na-emekwa ihe ọzọ ga na-adị mma but nke ka mkpa bụ ka ha fụ onwe ha n'anya ọ bụ gboo nwanne ya n'okwu ị sị ya dianyị kedu ọ sị na ya pụrọkwa ime ya na ị sị nekwa ego jee mee ya o nwee nnu ọ na-alacha nwanne ya na-agafe ị sị ya dianyị na afụrọkwa m ka eri tata ọ sị bekere bekere ka mmadụ nwere nke fọrọ ebe a mgbe ndị Igbo ha na-emebu ya mana a dị emezi ya my village na-esi village anyị ẹ jẹ jẹ má ẹ ṣe wé ọpọlọpọ ọpọlọpọ di ọpọ di whole town nana bẹ ẹ mẹfi jẹ má ẹ ṣe wé àbùn onye ọwà yìí mẹzi ee anyị mụrụ ndị alakpa ndị ogu agụ obu agụ obu ọwa ọ ikwu nne m anyị nwere ndị na-akpọ mgbagbu mgbagbu ebe a na-agwa adọkwa nso ọ ga-eri osi ka bido ebe a jebe koro kamp mana anyị niile na-enukọ the whole family the whole ibe na town jebe oriri anyị ruo ebe eju ebe a anyị mesịa nke a nata next year fanwa ga-abịa be anyị be nna m nna m bụ Paul Ebora ọ na-arụ na health any Christmas a ga-agba ma new year ma Easter ị bịa na backyard be anyị strangers atọọ ute vela na-edinasị anị ndị chọtalụ nna m maka ịfụnanya they love themselves igbo fa na-emekọrịta dịka nwanne mana ọ dụrọzinụ ya ka m ji asị igbo fa gbakọ natakọ ọnụ malụ na nwanne fa bụ nwanne o nwerọ onye ga-azọ ị karịa na nwanne ya mana kịta ọ dụrọzi ife e ji akụ uju okwu a ka m si ghọtara onwe m bụ na ife e ji akụ ekwu okwu ihe ịkọwa ogologo akụkọ ịkọwa akụkọ maka o nwere ka ị ga-esi kọgide akụkọ onye ike agwụkwọ onye a na-akọrọ akụkọ chekajota onwe onye ga-akọrọ akụkọ kịta akọ ike agwụkwọ onye na-akọsị ji akụkpụrụ akọ ma ike ji aja ife m nwere ikwu bụ ikpere unu ekpere ịsị ka chukwu gọzie unu ịsị ka ife unu eme dabara unu chineke gọzie unu niile nye unu nye unu ịfụnanya nye unu udo na na-eje